aha obodo dị iche iche na-azabu tupu abagharịa aha ha ugbu a gee ntị ka m kpọpụtalụ gị ha nke mbụ bụ gịnị ụmụahịa ihe a na-akpọ ha n'oge ochie bụ ọma ahịa nke abụọ bụ gịnị owere ihe a na-akpọbu ha mbụ bụ gịnị owe ere ọzọ bụ gịnị ọkụzụ ọkwa ị ma ebe a na-akpọ ọkụzụ na steeti anambra ihe a na-akpọbu ha n'oge mbụ bụ ọkụ ụzụ ọkụ ụzụ na mkpọrọ ihe ihe ọ pụtara bụ ọkụ ụzụ achagbula m ọ bụ na ị bụ onye ọkụzụ jee nye- jee mee nyocha maka nke a jee mee nchọpụta maka nke a ma ọ bụ nchọcha maka nke a ọkụ ụzụ achagbula m ọkụ ụzụ a bịazie kịta na-akpọ ha ọkụzụ kekwanụ maka enugwu ihe a na-akpọbu ha mbụ bụ enu ugwu ọ ka bụkwa ofu ihe enu ugwu maka na obodo ha ahụ dị na enu ugwu obodo ahụ dị na enu ugwu kekwanụ maka ọkpaala nke dị na Imo steeti ọkpaala ihe a na-akpọbu ya n'oge mbụ bụ ọkpụ ala ọkpụ ala ihe ọkpụ ahụ pụtara bụ ihe dị ọkpụ tọrọ ọkpụ ọkpụ nke a pụtara ihe dị ọkpụ tọrọ ọkpụ ọkwa ị ma ihe bụ ọkpụ tọrọ ọkpụ ihe dịbara gboo gboo gboo ya bụ ancient land ancient land kekwanụ maka Anambra Anambra ihe a na-akpọbu ha n'oge gboo bụ ọma mbara ọma mbara ọma mbara ya bụ nke a sitere n'aha mmiri aha mmiri kekwanụ maka Port Harcourt nke dị na steeti Rivers Port Harcourt aha obodo mgbe ochie ha bụ gịnị igwe ọcha igwe ọcha ọkwa ị na-amụta kekwanụ maka Mbaise nke dị na steeti Imo Mbaise ị ma na Mbaise a pụtara aha obodo ise e kpokọtara ọnụ aha obodo ise e kpokọtara ọnụ ndị gụnyere agbaja ahịara ekwereazụ oke ovuro na ezinihite aha ise obodo ise e jikọtara ọnụ ya bụ mba ise Mm, e nwekwara mba itoolu o e nwekwara mba itoolu kekwanụ maka asaba nke dị na steeti delta aha obodo mgbe ochie ya bụ gịnị ahaba ahaba ọ bụghị asaba ahaba mgbe ochie mana ugbu a na-akpọ ya asaba ndị ahaba bụ ndị si na obodo nteje na steeti anambra ndị ahaba bụ ndị si n'obodo nteje na steeti anambra ọ tụrụ gị n'anya kezikwanụ maka ibusa nke dị na steeti delta kwa ibusa aha obodo mgbe ochie ha bụ gịnị igbo ụzọ igbo ụzọ etu aha si wee bịa bụ na ndị ibuza si n'isu nke dị na steeti imo wee bịa ha si n'isu nke dị na steeti imo kekwanụ maka ọgwashi ọgwashi aha obodo mgbe ochie ha bụ gịnị ọgwa ahị ọgwa ahị ọgwa ahị akụkọ na-eso ya bụ na ọgwashi sitere n'ala nri gaa biri n'ebe ha bi ugbu a ha sitere n'ala e, nri ọkwa ị ma ebe bụ nri gaa biri n'ebe ha bi ugbu a ị ma maka nke gị ị ma maka aha obodo gị ihe ha na-aza na mgbe n'oge gboo ee dịka ezigbo nwafọ Igbo ọ kakwa mma na ị jee mee nchọcha maka obodo gị mara ebe o si wee bịa mara ka ya bụ aha si wee bịa ọ dị ezigbo mkpa na ndụ ndị Igbo hmm? ka ị ghara ịga na-aza na ịbụ onye nke a na ịbụ onye ebe a abụ m onye obodo a ma ị maghị ntọala obodo ahụ ị maghị ka o si wee bịa ị maghị ihe mere eji wee nye ya aha ahụ ọ mere ka ọ dị hmm?